Moni abale ndi alongo ah, nthawi ino yakumasana. Um, I hope you had a wonderful Sabbath. Uh, Ineso had a wonderful Sabbath. Um, uh, today I wasn't able to do monologue ya

at another person's place eh? ndithu it was a happy sabbath kwambiri komano ndangoti ndilankhulebe pang'ono um, chimene ndikumva mumtima mwanga chimene ndiku- chandipanga chandipanga burden uh, chimene wandiika Mulungu lerolo chandipanga burden I, I hope dzuwa likupita I hope sikhala uh, monologue yaitali kwambiri that's what I'm, I'm hoping komano okay tisanayambe ti- tipemphere a- ambuye akumwamba uh, mundidzaze ndi mzimu wanu ya ochuluka komanso anthu onse amene akumvetsera kumene ali muwadzaze ndi mzimu wanu mundiike mawu anu mkamwa mwanga kuti zimene ndingayankhule zikhale zobweretsa ulemu kwa inu zobweretsa ulemerero ku dzina lanu kwambirinso anthu amene akumvetsera athe kupindula nazo ndiye mundithandize ine ndi munthu wofowoka mundithandize komanso anthu omvetsera onse muwathandize kumve- kumvetsetsa mu dzina la yesu khristu amen Mmene ndimabwera back kuti ndikubwera ku nyumba kuno, the thought imene inangondipanga bother kamene inangondipanga trouble ndiyonena kuti akuluakulu, ine am worried I am worried about our spiritual condition anthufe Z- chimene chinandikhudza kwambiri chimene chinandi chinandikhala pa mtimapa I am worried about our spiritual condition condition and i just came to tell you today ndangobwera lero ndikuwuzeni kuti

It is too late. Posachedwa pompa it will be too late. Time is running out. Nthawi ikupita. Anything can happen. Ndimakumbukira uh, mu zaka za mbuyozi ma 2021 2022 that was uthenga umene timawauza anthu ndi kuti anything can happen It's better to be ready and nothing happens than to be unready and something happens. Koma ndikuona kuti ineyo chinangondikhala pa mtimapo kundilemera pa mtima kuti ah, ine ndikuona kuti anthu we are not, we are not serious ndi moyo wauzimu. I don't, I don't understand kuti no Ambuye atithandize. I don't understand why don't we love Jesus? Nchifukwa yani Mulungu sitimamukonda bwino bwino? The thought that, that uh, uh, ganizo lina limene limandiyenda ndi lonena kuti no we love God timamukonda Mulungu

Timamukonda Mulungu half hearted, mwa mtima umodzi. Timamukonda Mulungu ambiri apa ntati ndikuuzeni tayimikani manja amene mamukonda Mulungu ambiri mukhoza kuyimika manja. Si ndi anthu ochepa amene they are, they are outright kuti no amabwera poyera kunena kuti no samamukonda Mulungu. Koma ambiri timamukonda Mulungu. Koma vuto lalikulu limene ndimalingalira ndimapanga meditate ndi lonena kuti no We don't love God with all our heart. Timamukonda Mulungu koma not ndi mtima wathu wonse. Sitikuzikhuthula ndi mtima wathu wonse. Ndiye timasiyako ka percentage kena kake and, and uh, therefore tili ndi moyo wosakhala wa complete. You know? Moyo wathu umaperewera, umakhala moyo wama stress, moyo opanda msangala, you know, moyo opanda joy, opanda chimwemwe, opanda fulfillment yeni yeni chifukwa choti sitiku kumukonda Mulungu motheratu, tikumukonda mwa half hearted. Ineyo ndabwera kuzakuuzani uthenga uwu lelolo Kunena kuti find Jesus, find him now. I'm telling you kunena kuti ifika nthawi imene no muzamufunafuna Mulungu, timufunafuna Mulungu koma sitizampeza. Ikubwera nthawi imene chitseko chitsekedwe. Mateyu 25 anamwali opusa 5 ana kukafunafuna mafuta, anabwerera kudzapeza chitseko chitatani? Chili chotseka. Sikuti chitseko, access kwa Yesu, chitseko chikhala open mpaka kalekale. No, my brothers and sisters. The door will close. And in mantha anga ali ponena kuti no, ambiri chitseko chimene chititsekera tili panja. Izi zinachitika kale Mu nthawi ya Nowa. Mu nthawi ya Nowa, chitseko anthu chidaatsekera asanalowe mu ngalawa. And I, I fear kunena kuti mmene tikukhalira chitseko chititsekera uh, tisanalowe mu ngalawa it will be too late ndiye tizigogoda from outside ngati mmene anachitira anamwali opusa koma the door will be shut bible limanena kuti baibulo limanena kuti pa isaya 55 baibulo limanena kuti tamvetserani abale ndi alongo ndikunenatu modandaulira even misonzi ili m'maso mwangamu ndithu kuti ah, kodi why chifukwa chani anthu siti ah, ine sini- ine sindimamvetsa kuti tina- tinafika pa pa point iyi bwanji i don't understand tili ndi baibulo Tili ndi malemba ambirimbiri a Ellen White amene Mulungu anatisiyira. Koma tinafika bwanji pa stage imeneyi? M'bado wa namba 4. M'bado wa namba 4 ndi m'bado womvetsa chisoni pa mibado yonse. And ineyo panopo pamene ndikumatsimikiza kunena kuti m'bado umenewu sungadutsedi. And indeed m'bado wa namba 5 sungabweredi. Ah, ine zimandi- zikundikhudza kwambiri isaiah 55 akuti verse 6 akuti seek the lord while he may be found akuti call ye upon him while he is near mukuyimva nkhaniyo seek the lord while he may be found kutanthauza kunena kuti Ngati akuti tizim, timfunefune Mulungu pamene ali wopezeka zikutanthauza kuti nthawi ina yake sazapezeka. Akuti call upon him while he is near pamene ali pafupi. Panopo Mulungu chitseko ndi chotseguka, chitseko cha chisomo ndi chotseguka kwa ife. And akuyitanila kuti timpeze panopo. Tiyeni tiphunzire kumukonda Mulungu ndi mtima wathu wonse. Zinthu za pa dziko lapansi zimenezo timapanga exchange ndi moyo wosatha ndi zinthu zoti tizalira pamapeto pake. Tizapanga regret pamapeto pake. Ineyo please nakakonda tinakati we should find Jesus and we should find him now. Timukonde Mulungu ndi mtima wathu wonse. Ambiri ndanena kale, Mulungu timamukonda, koma sitimamukonda ndi mtima wathu wonse. Tinasiya mpata, tinasiya ukuku, kaya tinasiyira ndani, ndi kumene timasiyako ndi kumene kutisokoneze, ndi kumene kutatiwononge moyo wathu. Ah, Ambuye atithandize mwe. Ambuye atithandize nsaname and izizi ndikunena kwambiritu uh, kwa anzanganso uh, I know kuti mavideo anga amatha kuonedwa mwina ndi akhoza kuonedwa ndi wina aliyense koma in a special way ndikupanganso appeal kwa anzanga a, a Seventh Day chifukwa inu ndi amene muli pa chiopsezo chachikulu ndi amene munapatsidwa kuunika kwakukulu and we are choosing kuti no Yesu atipitirire and then tizayamba kugogoda when it is already too late. Kuzakhalatu kulakwa kwambiri. Kuzakhala kulakwa kwambiri. Bwanji taphunzira kumukonda Mulungu panopa. Ti Tidakakhalabe moyo wosamalandira Mzimu Woyera. Hmm. Sitinapange pemphero kuipanga institutionalize ngati munaonera ngati munaonera chani ichi uh, ngati munaonera monologue ya last week sitinafikebe pomopo po po Poipanga pemphero ndi kuwerenga Mau a Mulungu kukhala a habit, kukhala a life style, kuti its ndi ndi mmene ulili, its part of your life ngati mmene timasambira everyday. Kusamba we don't even think about it, its just mmene chizolowezi wangotuluka m'bedi uh, mwina usese upanga kuti kenako umakasamba its just part of us imafunika baibulo imafunika pemphero ndi baibulo zifike pa stage imeneyi pamene mwina kuti its just part of us kwina kulikonse no matter what the occasion kaya takayenda kaya tili ku field kaya tili kuti kaya tatuluka dziko tapita kokayenda kaya ndi kuti wherever we are imafunika kuti pemphero and bible study isanduke lifestyle if this cannot happen now mo- moyo unowo i can assure you we are not going anywhere near the kingdom ya kuma- ya- ya ufumu wakumwamba i have to tell you straight anthu akumwamba amakonda kulumikizana ndi Mulungu which is called chizungu chake communion with God. Angelo amakonda kulumikizana ndi Mulungu, kupanga naye commune. Ndi lifestyle, ndi zimene amachita habitually, they don't, they don't even think about it, ndi kukhala kwawo daily, tsiku ndi tsiku,

Embrace Jesus. Mukumbatileni Yesu. Ndi zimene akufuna Mulungu. Mu pemphero muja, as you pray, mukagwada pansi ndi kukhala pamene paja 30 minutes mukulankhula ndi Mulungu wanu wa kumwamba. and then after that you take the bible and you eat kumadya maverse aja mumalandira moyo wa uzimu mumadzadzidwa ndi mzimu awatu ndi amene anthu amene ali omukonda mulungu ndi mtima wawo onse ndi zimene yesu amatanthauza pa Yohane 15 pamene amanena kuti abide in me and I in you. Amatanthauza pemphero and Bible study. That's what he meant. But ambiri we don't commune ndi Mulungu koma we claim ndi pakamwa pathu kuti Mulungu timamkonda koma sitipanga naye cha communion sitiyankhula naye yesu samatiyankhulitsa satidzadza ndi mzimu woyera seventh day adventists i don't know kuti ah, chikutichitikira ndi chani koma tikapanda kusintha sitikapezeka Ufumu wa Kumwamba, titayika, nditu zizakhala zachisoni kwambiri. Ine ndinakakonda kuti timukonde Mulungu ndi mtima wathu wonse. Find Jesus, find him now. You have to make a decision. to leave the world behind ti, ti, ti, ti, hmm, ndikati leave the world behind ena andipanga misquote zonse ndikufotokoza zililu pa mono mamonologue a m'mbuyo n'kukhala ndikutsindika eh? leave the world behind i mean mindset yonena kuti no, tisalolenso za pa dziko lapansi kuti zikhale zibwere in between relationship yathu ndi mulungu wakumwamba tisalole tisalole we should leave the world behind in the mind in the mindset mwanjira ina we should not care anymore timpeze yesu iyoyo ndi inali dandaulo langa limene no linango ndikhala pa mtima apa kuti no ha ineyo Tikupangabe chibwana ndi chipulumutso, sitikufuna kumukonda Mulungu ndi mtima wathu wonse. Koma tsiku lina lake chitseko chitseka, and sichili kutali kutseka. Si- Ine ndimakhulupirira kunena kuti mu m'badwo womaliza, mu m'badwo wa kumapeto, s- ndimakhulupirira kuti kulibenso m'badwo wina umene ukubwera. Ndimakhulupirira kuti uno ndi m'badwo wa namba 4, m'badwo womaliza, m'badwo wa kumapeto. And ndimakhulupirira kuti kulibenso m'badwo wina umene ukubwera. Ndimakhulupirira kunena kuti zonse zimene tinalosera a Seventh Day Adventist kudzera m'Baibulo ndi malemba a, a, a, a spirit of prophecy ndili ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti zonse zimene tinalosera zichitika m'badwo wathu muno time is running out ineyo ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti ndimakhulupirira chikhulupiriro changa chonena kuti mark of the beast imene ili Sunday wokakamiza ichitika mu m'badwo wathu muno Sunday achitika m'badwo wathu uno Miliri 7 Ichitika M'badwo Wathu Muno Zizindikiro za miliri 7 zinayamba kuoneka kalekale. Madzi adayamba kale kumasanduka magazi. Anthu akamaziona ama amafotokozera asayansi kufotokozera mmene angathere kufotokozera. Pamene Baibulo linanena kuti madzi adzasanduka magazi. And olemba ma article a amunyuziwo Mzimu wa Mulungu sungalimbane nayetu. Mzimu wa Mulungu amagwiritsatu ntchito wina aliyense. Umaonetsetsa kuti akamalemba alembe mu language ya Baibulo. Inu akewo akamalemba amaona ngati akungolemba osadziwa kuti Mulungu ndi amene akuwatsogolera kuti when reporting this you should write mu language ya Baibulo. Linthipe River turns blood red. Pamene okhala mawu oti blood yo osati turns red aa. turns blood red. Kuti owelenga adzidzimuke. Adzidzimuke. These things mulungu amamu amayika amayikira daladala kuti owelenga adzidzimuke akhutchumuke from his sleep. Wogona tulo auke kutulo. Ra! Madzi kusanduka ngati magazi. Kodi mesa zimene Baibulo linanena kuti madzi adzasanduka ngati magazi? Miliri 7 ichitika, amenewo ndi madontho a miliri ichitika mu nthawi yathu. Extreme heat, kutentha kwina kwake kwagwa kwa, kwa, kwa, kwa hailstorm uku kwina kankuti nangoona pena pake zonse zili m'miliri 7 zivomerezi miliri 7 nkhondo zodabwitsa nkhondo zikubwera kutsogoloko yesu akaza azakachoka mu chipinda chopatulitsitsa nkuyimirira akuti kuzakhala masautso amene asanaonekeko pa dziko lapansi ineyo ndimakhulupirira kuti masautso amenewo part of them ndi nkhondo. Ndimakhulupilira yonena kuti from from what I read ndimaona evidence yonena kuti Yesu akazayimilira kumaonetsa yonena kuti kudzakhala nkhondo ina yake yoti no isanaonekekonso pa dziko lapansi. Ellen ali kuti deadly weapons of warfare are going to be formed and i believe kuti zikuchitika panopo koma i believe kuti mulungu foti akuwagwira anthu mitima akugwira mphepo ma weapons of warfare ena ake sitinaone atapangidwa release koma ndimakhulupirira yesu akadzangoti wayimirira and the winds of strife are released ah wina akazi he will press the button Ndi- ndimapanga share nthawi ina yake ndi family kwa family yanga kumene timapanga masenzani revival kuti wina ake panopo chimangowayimitsa ndi restraining power ya mzimu woyera ima- imayimitsa koma mzimu woyera akazangopanga withdraw wina ake azangodina batani imene fandi amakhala mabatani a nuclear war ah, um- umakhala batani yangu- wina ake angoyipanga authorize ipite ine ndimakhulupirira yesu akazayimirira zizachitika wina akadzangoti a mukupanga masewera n'kuipanga release bomb ija i believe kuzakhala nkhondo yadzaoneni dzuwa lidzatentha mwadzaoneni kuzakhala njala yadzaoneni mukawerenga ku yoweli ine sindikufuna ndikuopseze munthu koma ndikufuna kukupatsani warning ma warning amene ali m'baibulo anawakhazika ndi mulungu in his wisdom you cannot question wisdom ya mulungu mukawerenga ku yoweli amanena kuti amachita kupanga describe graphically zimene dzuwa lidzachite ku mitengo mitengo idzauma ndekuti zipatso zija mmakonda zija gone kuzakhala njala yazaoneni anthu kumangofa amene no ali a- alandira mark of the beast eh? azakhala anthu amene alandira mark of the beast of course chifukwa anthu amene alandira the seal of god and ndi ma living saints munthawi ya milili sazafa ndi ma living saints alandira the seal of god munthawi ya milili they will not be hurt do not hurt them komano idzakhala milili kupita kwa anthu amene amukana yesu amene sa they did not find jesus sanampeze yesu munthawi yake zimene tikunenatu That's why tikunena kuti find Jesus, find him now. And ine ndi ma nkhani yonse ikuchoka kunena kuti kuchoka kunena kuti ine ndi ndi ndi chikhulupiriro kunena kuti zonse izi tiziona mu generation yathu generation ya number 4 inoyo final generation Tiona Sunday Law, tiona Miliri 7, tiona zonse zimene zinaloseredwa zija zikuchitika. Madzi akusanduka magazi modabwitsa muja. Apa kuti, apa timangoona flash, flash yeniyeni and ah, dontho, awa ndi madontho. Inu, mkwiyo wa Mulungu, Mulungu sanapange demonstration pakuyenera angothira dontho kumene. Ndi mkwiyo woopsa. Inu mudzawonera kuti Baibulo imanena kuti, imanena kuti Mulungu amatha kungoyang'ana dziko, kungoliyang'ana tu ndi maso chabe, Just looking at us like this masalimo amanena kuti dziko limatha kugwedera guu inu, inu mulungu timamuseweretsa kwabasi Ti- we think god is our friend ndikamayankhula chonchi I'm, i'm trying to show you the side of god yoti no Ndi mkwiyo woti un unaloseledwa ndi muganize kuti aneneri akalekale ancient times 1000 2000 years ago amalosela za tsiku lakutsogolo can you imagine how important that Nthawi ya miliri ili is so important kuti no aneneri a zaka 2000 zapita kuzambuyo achina Obadiya achina Zakariya achina ndani awa ma minor prophets ine ndimanena kuti they are not minor ndimanena kuti they are not minor at all chifukwa cha zimene amaloserazo I don't think they are minor koma amalosera zakutsogolo Um, u- chimene chinampanga prompt pa- mzimu wa mulungu kuti no ah, tsiku lakutalitu loti iwo sadzaliona mulungu anawapatsa mavision kuti alione amos amos amanena kuti tsoka kwa iwe amene you want the day of the lord zimaonetsa kunena kuti tsiku limeneyi one li- laloseledwa from mbuyo from thousand years back from so many years back imakhala ikuloseledwa tsiku la ambuyeli then zimaonetsanso kunena kunena kuti no ndi tsiku loti lidzakhala ts- loti limaoneka kuti in history siyinakhaleko of course time of trouble such as never was ndekuti siyidakhaleko ndiye imanena kuti neither will there be hereafter nde it gives you the impression yonena kuti no it is such a special day yoti god is uh, ya- ya mkwiyo wa mulungu yoti ndimakhulupirira kuti no ineyo ndimakhulupirira one of the purposes is kuti no mulungu sakufuna azazipangenso because uh, actually bible imanena kuti its a strange act so kwa mulungu its a strange act kuti no for mulungu ndi wachikondi he's so merciful he's so loving its not his habit kuti amafuna zi aononge anthu no its not like kuti its his character kuti nzimene amakonda kuchita kumaononga anthu ayi its not his, his, his, his habit its not so its a strange act for him Koma ndimakhulupirira one of the purposes is kuti aku, akuipangira dala this day kuti okay I'll give one day demonstration ya mkwiyo wanga and ndalilosera from so many years back and well, the point I'm getting to is yonena kuti no ndimakhulupirira kuti even in the forward in the future this day will still be important

what happened OOO my friend Pacific ocean, Indian ocean, Atlantic ocean, Nile river, Amazon river kumbali sakha kufotokozera zonse zidasanduka magazi ah, kutsegula mpopi akumafotokozerana kutsegula mpopi

change the ordinance, Isaiah 24, adzakhala kuti asinthanitsa malembo, atenga Sunday, tsiku lawamba, kulisandutsa kukhala tsiku la Sabata, kutenga the malamulo a Mulungu ndikuwapanga void. So God will show kuti ah, ah, ah, ah zinthu za, za sacred izi zoyera zopatulika osamapanga nazo sewelo. It's like mmene limapangira kholo eti Kholo silimamkwapula mwana forever. Koma kholo limalolera kuti oh mwanayu ndimamkonda hmm, ndimuonetse naye kuti no mm -mm. There, there are limits tiyike ma limits fo ndikapanda kupanga act ndiye kuti sazindikira mwanayo then kholo limalolera naye kuti this one time mwanayo andione ngati and- and- andikwira andiona ngati woyipa koma it is just this one time kuti no ndimukwapule kapena ndimpange china chake punishment yowawa andiona ngati ndi munthu chankhanza komano the purpose is kuti kutsogoloko mwanayu azindikira kuti oh, ah, ndizapatsa ulemu bambo anga ndizapatsa ulemu mayi anga these things are coming mu m'bado wathu ineyo nakakonda if we can find jesus find him now nthawi yatha nthawi yatha anything can chani anything can happen ambuye akudalitseni mukhale ndi wiki yo- yopambana sabata yopambana adalitse mabizinesi anu onse zochitika zanu zonse amen